Ine ndakhala ku China zaka 10. Mu zaka 10 izi zamene sinaonepo blackout or even day one kuti magetsi athime ayi amwene. Ndi kunoko kuli anthu 1 billion, 1.4 billion daily magetsi kuyaka 24 hours ndipo ukamayendetsa galimoto mu msewu muli magetsi a mu msewu kumeneko. Koma ndadabwa kodi chikuchitika ndi chani? Ku Malawi kuti tili ndi anthu angazi 19 million. Tikukanika kupereka magesi kwa anthu 19 million kodi chikuchitika ndi chani ine ndinaona mnyuzi dzana ali akuti kaya apereka tima- tima- timatenda kwa ndani kaya ayike solar ati solar power plant solar power plant amalawi magetsi a solar satithandizayi magetsi a solar satithandizayi panopa muyenera kuti mupange provide power kwa amalawi za solarzi muyiwale pa youtube pali filimu ina yake anapanga michael moore filimu imatchedwa chani planet of the humans mmene momwe amaonesa kuti izi izi zoti za sola kuti kuti ubwatise madzi awa awa umafunika mapanel kaya ngati mm? ngati malata a nyumba yanu kuti ungopeza magetsi otani obwatitsira madzi nde ngati mukuyankhula za dziko muku- mukuyenera kuyika ma solar panels angati pamalo papakulu bwanji kuti komanso malo andani vuto number one ndi imeneyo vuto number two mu ma solar panels muja kalekale ndikuthamangisa izizi zimaoneka ngati kuti ah, renewable energy solar chanchani ndi zonama zinthu za black za mu solar zija ndi coal mu coal mu, mu, mu solar muja muliso chani ma minerals ambirimbiri ma quartz ama- amabwatisa chani coal kuphatikiza ndi quartz ndi kupanga solar panel iyoyo ndiye tikunena kuti si renewable energy si renewable energy imeneyoyo ndi pollution yapadera chifukwa coal achokeranso kwina komanso quartz-yo akupangidwa mine kwina inu mukuona ngati mukupanga chani mukuthandiza za renewables ayi ndi zonama chabe zonama chabe vuto number 2 limenelo vuto number 3 ndi loti ma solar panels awa ali ndi lifespan yayikulu bwanji 15 20 years 15 years ikatha mukuyenera kusintha kuyikaponso ma solar panels a mtundu wina ndiye tikutanthauza za dziko ndikuti boma lililonse likungolowa mboma kukhala ma teams atatu awiri kenako akuyikaso ma solar panels ambirimbiri ndiye kuti zima billion zima billion ziku- zikulowesedwa mmenemoma kodi zimene zitithandiza chani imene number 2 ndiye ndanena kuti capacity solar singa- singatipase zimene tikufuna number 2 solar is not as clean mmene amanenera anthu number 3 uh, solayo simachedwa kutani kuwonongeka mm. komaso mukuyenera kupeza malo okay nde ndanena kuti ku china kuno ndakhala zaka 10 osaonako blackout kodi iwowo akupanga bwanji china isakunamizeni amene atabwere ku malawi kukugulisani ma panels a solar ndi a china hmm. china panopa manyuzimu akuti ndi leader wa green energy akupanga ma solar panels ku desert amwene zimene zijazo is just experimental china at least 60 plus percent mwina tingoti 70 percent ya mphamvu zonse za ku china imachokera ku coal amapeza coal amwene amagula coal kuchokera ku brazil chile australia ndikumabwatutsa madzi ndikumapanga ma power plant awo kuti azikhala ndi magetsi mm, ngati pali amwene ku china kunoko amati amapanga approve kumanga chani uh, coal power plant at least every week akupanga approve new coal power plant ndi akumanga ma, so- ma, ma coal power plant ambirimbiri magetsi awo kunoko is full of coal amawotcha zinthu amawotcha coal america chimodzimodzi kumene kuja kuli natural gas kuli nuclear kuliso chani coal ku, ku, ku, ku, ku chani ku germany amanena kuti germany is fully using renewable energy zonama kumene kuja amaotchaso zichani biomass kuotcha biomass ndi amaotcha mitengo amwene ngati mukufuna mupeze chilungamo chenicheni amwene mma- mmatha chizunguno mukaone filimu imeneyo ya michael moore planet of the humans okay nde ndikumati ife sitingakhale ndi nuclear power mm? mphamvu zimene zi- z- z- zabwino kwambiri nde ndi nuclear chifukwa nuclear power uh, kungokupeza fuel ngati akaka ka uranium ngati akaka mukhala ndi magesi nthawi yayitali komanso muyiyuza kwa nthawi yayitali komanso machani ma zi- zi- zi- zi- zima tinganene kuti chani nuclear waste ndi zochepa kwambiri mmoyo mwanu monse mutha kugwiritsa ntchito magetsi a nuclear ndi kungokhala ndi zinyalala zokwana nyumba imodzi ndiye komano ndi nuclear yo ndiyodula koopsya kuti mmange power plant imodzi at least 1 billion above nde Amalawi sitingakwanise obviously okay ifeyo tingakwanise chani za solar zo akutidyera masuku pamutu akutiuza ifeyo kuti tikhale ndi solar tikhale ndi magesi ena ake a clean akukunamizani iwowo eni akewo akuyuza ntchito coal imeneyo ndi number one number two dziko lililonse limene lili ndi ndalama panopa amwene anawononga chilengedwe kaye anawotcha coal kwa nthawi yaitali britain ija inayamba kuwotcha coal kale kale anali madolo amene ajawa industrial revolution ija chifukwa cha coal ndiye lero li ifeyo akutiuza kuti tingofikira ku solar tingofikira ti- ti- ti- timatani ti- ti- green energy ethanol ndi failed experiment ethanol uja ndikuti akuyenera kudula mitengo azidzalapo chani azidzalapo chimanga chimanga chija ndikumapanga ethanol si sustainable ndiye sitingagwiritse ntchito nuclear solar yatichedwetsa kodi ifeyo tikuyenera kupanga chani Koma- kodi ku Malawi tili ndi chani tili ndi Chikangawa hmm? Chikangawa ija kuli mitengo yambirimbiri tili ndi coal mchenga coal mine kaya kuli chombe coal mine kuli ku Phoka uku ku Rumphi Rumphi yonse ija pansi paja pali chi coal seam amwene mangani chi coal power plant number one tikhala ndi magesi amene tili moyo panopa ine ndikuthamangira zaka 40 panopa eti ndikuthamangira zaka 40 sitinaone kusintha mm, sitinaone kusintha chiyambire amwene ma 90 Bakili akubwera mu- mu- a- a- atabwera timaona ngati zinthu zisintha ayi ku Malawi kusungabwere mafactory ngati kulibe chani magetsi magetsi a solar sungadalire kumapanga industrialization nde tiyeni tisiye zimenezo number one let's go coal mm? tiyeni tiwotche coal amwene osati kumangowasiyira coal azi, azi, aziphikira ma, mabanzi amwenye mu lilongwe mu ayi tiyeni tigwiritse ntchito coal kuthetsa chani ma blackouts number one number two the cleanest imene yodalirika kwambiri yoti titha kuigwiritsa ntchito moyo wathu wonse ndi ndi chani ndi ya madzi Mtsinje umene umapita kumudzi kwathu ku Mlowe. Mudzi wathu uli pompenipeni pa pa chani pa South Rukuru at the mouth. Mtsinje uja umadzadutsa pena pake cha mch- pa mche- pa mch- pa mchenga apo pa jalawe apo uku kuli phiri uku kuli phiri kamtsinje kaja ka palinso chani palinso waterfall pamenepo tsekani pamenepo ndikupanga damu ina ake ndikuti why hip ma- ma- magetsi amadzi achimwene kuti tikhala nawo kwa nthawi yayitali we can use it for what 50 plus years lifespan ya dam tikhala ndi magetsi amadzi moyo wathu wonse number one Kum- kumlowe kuli anthu angati Mu- mumaona mavoti aja akavota mlowe 8000 ah, kodi kuli anthu 80000 anthu 8000 amene aja mutha kungowachosa kumene kukawapasa malo ena kumzuzu muekwendeni muembombeni ku- kulumphe boma basi ndiye kuti pamene pajapa pa- paphwezi paja kukhala nyanja kumene kujako and you're done pangani magesi amene awo amwene china ili ndi madamu angati over 80000 usa ili ndi madamu angati over 8000 well, of course timadamu taketo ti- tina ndi, ndi kungoseka nsinje eti ku- for irrigation purposes asakunamizeni a environmental assessment impact environmental assessment impact iwo amwene anayamba kaye kuwononga zinthu america ija i- number one anapha kaye chani ma red indians kumene eti kupha then anapha zinyama zawo ma buffalo anapha onse then kubwera kudula zimitengo then kupanga mafamu ma, ma farm awono then kuyamba ku- kuwononga chani mafuta amwene ngati pali dziko limene latha mafuta ndiye ndi america asakunamizeni izizi za climate change izi climate change amwene ku africa ku ndichifukwa chake ndimadabwa kuti kodi akuletsa majumbo chabwino pollution si yabwino eh? koma kunoko amwene ku china kunoko kuti ugule kanthu jumbo la ulere ma plastic nde ndi mbwe ifeyo amalawi ife olo africa yonse titagwirizana pamodzi olo kutani utsi umene timatulusa kapena kuti carbon dioxide chi, chi, chi, imene timatulusa sitingapikisane ndi china yokha nde kuli Europe, nde kuli America, amwene anthu awa anawononga chilengedwe, carbon dioxide ili m'chilengedwe yonseyi, ndi magulu ake ati awawa. Nde ifeyo ngati tikufuna titukuke, ifeyo Amalawi ndi anthu akuda, nafe tipatsidwe mwayi wotani, wowononga chilengedwe ndi kutulutsa carbon dioxide. That's the only way. Izizizi zomati ayi climate smart, clean energy asiyireni iwowajo chifukwa awononga kale ali ndi panopa capability yotani yopanga fix ma issues ife it will take us 400 years kuti tizafike pamene an- aliwo paja in terms of kuononga chilengedwe number one ku kowa amene timaononga ifeyo olo usi umene tingatuluse ifeyo kutithandiza chifukwa ndife osauka kuti tifike level ina yake kuti anthu athu atukuke sizoti tikhala tikuwononga dziko ya number one number two or ifeyo tisiye tikhale ndi clean energy ndanena kale kuti ku china kunoko pollution is everywhere hmm? or ifeyo tisiye ku china kunoko sasiya palibe amene angauze a china kuti musa- musapange ban- musamapange burn coal these guys are into coal are into pollution umakhala tsiku lina yake kuti kutuluka panja 50 meters osa osaona 50 meters osati kuti ndi, ndi, ndi mabingo oti iyayi utsi wochokera ku mafactory ukakhala kuti kulibe mphepo they are very polluted kunoko amwene nde that's why dziko likutukuka pano pamene china sungayiuze chochita ali ndi ndalama ndalama ndalama za dziko zimaperekanso mphamvu kwa dziko Mm. nde ifeyo sitingapange kanthu tizingodalira a- a- alandira excavator ku china basi kukajambulisa amwene amene ndi uchitsiru kwambiri nde tiyeni tiyambe zimenezi let's go into tipange damu lina ukatenga ngongole amwene yopangira damu ku, ku, ku, ku, ku, ku mlowe uko ukatenga ngongole yopangira damu kaya kuliso mtsinje uti mtsinje winanso uli pa, pa, pa ujena pa ku, ku, kuluchu uko eh, ochokera kuphoka uko kuutseka umene kupanga damu kupanga madamu ambirimbiri kulumphe ko kumene ndikunenako kuli population yochepa kwambiri yoti anthu olo 20000 oti a- a- a- apasidwe malo kwina zitha kutheka nde kodi tikudikira chani kodi tikuopa chani kodi amene akupanga ma, ma, ma decisions mboma ndi ndani amene akukatenga kuti ife tikufunika ko ku- ah, iti- tikufunika sola zochedwesa zoononga ndalama zokuba anthu amenewa ndi kuti azibwera every 15 years kuzasintha ma, ma solar panels ndi solar panel yo ikagwiritsidwa ntchito you cannot recycle it eh? glass amene uja basi you pollute the environment more nde tikutani lekani kukamba zinthu za, so, za solar lekani kukamba zinthu za ethanol za clean energy tiyeni tikumbe ko nafenso nthawi iyi tikudikira ndani tikusungira ndani zinthuzi amwene tanena kale kuti panopa ife midalayi isakunamizeni iwo wamwalira cha pompano ka lifespan ka kakumalawiko sikambiriso sitikuenjoya moyowu chifukwa choti ena akutinamiza hmm? kuchikangawa kuja takukanika kutenga china akadula mitengo ija kutengako chani biomass ija kupanga power plant kumene kujako hmm? kumabwatitsa madzi kumapanga chani power ndiye tiyeni tilowe msewu umenewowo that's the only way ma blackout azatha ku malawi that's the only way ku malawi kuzabwera ma factory ena ake panopa kunoko ku china kunokwe mafactory akufuna kuthawako chifukwa choti panopa masalary awo anakwera nanga si ndalama panopa munthu a- m- m- uh, average salary ya, ya, ya mu chinese panopa yafika chani uh, 250000 yakumalawi average ndiye kumene kunoko s- kalekale waja ndikuti amawapatsa chani ma 50000 amawapatsa ma 50000 ndikuti panopa anthu akufuna mafactory tikapeze kwina kwake kotchipa hello ah, ndiye akupita kuti ku vietnam akupita ku ethiopia hmm? chifukwa kumene kwako kuli power ifeyo ku malawi ko we will never attract ma investors ngati kulibe mphamvu izizi za masolar panels izi please chonde asakunamizeni olo environmentalist wina ake azi- asabwere pamene popoyo chani clean energy fuck him fuck it and fuck that nde tiyeni amalawi tipeze ma big ena ake oti they, they are risk takers apite kumene koko akapangitse chani Ai, mana muondeya ndi chithako Ndi- tiyeni tipangitse chani za coal ndi hydroelectric power zimene zozo zitithandiza malawi tiyeni tisachedwesane an- anthuwa a aswede chani and, and it's funny kuti ma, zinthu zoti amapanga ku china koma tikukagula i- tikukagula kujani ku dubai tikukagula kwa ma egyptians ma egyptians aja abwera kuno ku, ku china kuzagula ndikukatigulitsa ife mtengo wambirimbiri kodi kumalawiko kulibe ma big ena oti anaphunzira izizizi ku- kupanga procure okha kubwera kunoko ku factory kufuna zaku zaku ma specific factory to government basi ndikuti zinthu zijo zikhalanso zotchipa tax free koma amwene kukubedwa kwambiri and iziizizi ndi maskimu okhaokhawo we don't need solar ku malawi sikufunika solar solar amwene imafunika pa, pa, pa khomo pa munthu off grid eh? yopopera madzi yotenthesera madzi ndi backup hmm? kenakake basi chifukwa choti if we- ti- tikamayankhula za national level ayi amwene sizowona simungapange zimene zozo ndi sola ndiye amalawi chonde chonde chonde mm? ndikuona ngati kuti patakhala anthu ena ake oti they, they are willing ku china kunoko akumanga damu lija anasuntha anthu angati 1 million 8 million mm? osawopa amwene akuti timangeko damu 3 gorges damu ija anamanga damu ija pa mm? pakana atamanga damu ija amwene madzi aja atas chidamu chawo chija pakana pano pamene chi- chimapanga zimphamvu zo- zadzaoneni mm? in fact rotation ya, ya, ya dziko lina ina inapanga slow chifukwa choti ma chinese anapanga chani three gorges dam ija ndiye panopa nanga ali power sufficient amene olo ku- ku- ku- kunyanja kunoko olo ku- mm, 24 hours magesi akungoyaka mnjira amene it's clean that's the chinese way nde ifeyo tikudikira chani ifeyo tikudikira chani asatinamize anthu amene amabwera kumeneko a solar chani a solar amene one family yaku united states one family it's equal to mphamvu zimene amagwiritsa ntchito 60 families ku malawi kuti kuti kuti ndiye kuti kwa rogers chivula kwa, kwa, kwa ndani kwa matthews kasanda kwa james chavula kwa- ma families 50 mm, akuyenera kutani ku- a- amafanana ndi family imodzi ku america in terms of usage ya magesi in terms of usage ya mphamvu amwene amayendetsa zimagalimoto zima gas guzzlers nayendesapo china chake chi Ford amwene mm. kungoyenda trip imodzi eh? ndiye kuti pamene pali ndalama za nkhaninkhani komano ifeyo akutiuza kuti chani ah, climate resilience climate smart amwene olo ifeyo titani ma effects a climate change atipeza chifukwa choti mphamvu amene akupanga pollute ndi kunoko ifeyo sitingapangepo kanthu mwamva ifeyo sitingapangepo kanthu what we can do ifeyo ndi kupanga pollute ifeyo kuti titukuke iwo asiye kupanga pollute kuti chani carbon dioxide achepe nde panopa allowance sh- should be given kwa ifeyo osati basi akapita conference ndikuti kumene kokakanamiza chani zimenezo zamene siziti- sizitithandiza kufunika ma risk takers kufunika anthu ena ake oyuza brain osati osango osangouzidwa zinthu chifukwa choti ayitanisa ku aka- ayitanidwa ku conference and please tapangani verify zinthuzi eh? akamati ayi ayi green energy it's a scam hmm? amati greenwashing anthu ma billionaires ama- akupanga fund za green, za green energy ndi ndani achina ndani achina bloomberg bloomberg i mean is a financial company they are all about profit nde iwo zimene akufuna ndi kupeza njira zopitiriza moyo umene tikukhalawu koma with profit but without ku- kupanga chani ku- without gas Mm. ndiye sizithandiza siziza- sizitithandiza nde ndi- nkhani yanga ndi imeneyoyo please amalawi let's, let's do something eh? let's do something we could, we could use ma, ma, ma thinkers ena ake ma engineer ku malawi ko chani to look at this thing again kunena kuti kodi ku malawi ko eh? ngati pakufunika pa- patha- pathamangisidwe anthu eh? kuti ndi potential yambirimbiri ku malawi ko eh? koma sitikupanga nayo kanthu kodi madamu ti- ti- ti- tingapange kutiko tapangani ma feasibility studies hmm? kodi amwene kumalawiko eh, nu- nuclear, nuclear power plant tingapange nje zitayeni mm? damu ko ko power plant ija machina omwenso atimmangira fast fast pa loan koma ukatenga loan ya chani ya hotel ukatenga loan ya stadium ndi zotipindulira chani amwene zotipindulira chani ndi nthawi zina zimakhala zinthu zodabwitsa kwambiri kuti this is what is happening but anyway th these are my thoughts and to sum it up in english in, anthu ena amaonera sichimatha chizungu

nde achina chakwera achina chilima mafana oganiza boo please let's, let's, let's use our brain power eh, and do something no country in the world has developed using stupid tactics like this you need to pollute you need you need amati you need to break some eggs if you want to make some omelette iwo aja anayuza slavery anayuza exploitation ya, the, ya ma empire ya, ya, ya ma colonial uh, areas awo pano pachonchi titati tingo at, at this rate kungo user uh, izi izi za ah, climate change oh yeah, feasibility studies oh yeah, environmental assessment impact sitizatukuka amwene nde ife pa- pa- panomba ma- tizimwalira ano az- aziyana athu uno ndikuti basi the circle continues azungu amatiseka amwene ndikuti machinese hmm? machinese panomba kubwera kumalawi kuzatiuza zochita eh? tione vulani malaya eh, eh, eh, gwadani hmm? yendani apa dumphani apa chifukwa choti ifeyo sitigwiritsa ntchito chani brain power let's get some guys ena ake oti ma statesmen ena ake oti akufuna kusintha zinthu let's break some, some eggs and make this omelette osati kumangopanga zinthu zoti chani cosmetic that is my story for today and i wish i wish uh, people are listening i wish people are listening mm. that was that was something Ay.